ọkwa ekene ekene onye ekene maara ike ekene agwụ ukwu agwụgonu kedu ihe bọziri aka ga-ekpe enwere m ekenekwa ebe unu. udo obodo ee anyị ekene ihe niile na ibe ekene onye anyị nọ n'obi ee ekene udo kene ngene kene ihe na-emela anyị ihe kene ihe anyị na-emela ihe ee ndụ mmiri ndụ azụ anyị ga-adị ka echi echi ara agwụ agwụ ọ dịrọ njọ anyị agbakọgo ọ dịka ọ na o nwere ihe a na-eme ihe a na-eme a dịka ọ na o nwere isi mana o nwechakwa isi ọ na-aba adị ka ọ na-aba agwụnakwa ee ọjị ka anyị ji n'aka wee na-ekene ndị mmụọ na-ekene ndị mmadụ na ka mmụọ si ekwu ka mmadụ si ekwu anyị ekene ihe niile nọ ebe keneche mmụọ niile na-edu onye ọbụla awele onye agbanarịna ya onye ọbụla chụta nke ya ka anyị na-achụ anyị gbuo n'aka nri anyị ga-ebute na mma anyị gbuo n'aka ekpe anyị ga-ebute na mma ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atana ma azụ anwụna ọ ya-abala onye ọbụla anyị na-agọta ndụ ọjị bụ ihe igbo ji dị ebube berele awawara arụ ọjị ma a na a ga-ajụ ọdịkọkọ ndị igbo nọ ibe ma na erowe ire agụ ire mbe ma na onye na-ero dịka ọ bịara abịa ọ bụ ihe igbo ji ayọta mmụọ ihe ara ekpuchikwa anya were ekpe a na-eghebe anya oye wụsa akpa na wee na-abịa ya ee ekene ndị ichie ekene ndị bu anyị ụzọ wee jebe kene ndị kwụ anyị n'azụ kene ndị kwụ anyị n'iru ọ mmadụ ka eji aka udo bụ ga-adị mmụọ dị ọkụ ya jụọ oyi mmụọ na-ebute akụ mmụọ na-ebute ego mmụọ ndị nna anyị mmụọ dị ike ego oyibo ego igbo agali ogu ego ya bịakwanị mgbe ọ dị nso bụkwanụ mgbe ọ gbanarịrị anyị achụbazi anya kwara m ego oyibo bịa na ọ dụ mkpa ego so n'ihe eji eme nwaanyị obi aṅụrị sokwa n'ihe eji eme nwoke obi aṅụrị ọ dụrụ ọnya bụ na ntakasị eze akarị ya ebe ọ bụla anyị nọ n'akụkụ ụwa niile wee na-agba mbọ ndị nọ na mba ofesi ndị nọ n'ụlọ ndị nọ n'ụlọ na ndị nọ n'ezi nọ n'ezi na ụlọ nọ n'ụlọ anyị ga-achụta ihe anyị ga-eli ihe ga-eli anyị ga-awụ ọbịa ebe ọ bụla bụ onye igbo nọ na-emere onwe ya ọma kwụwa aka ọtọ na-achụ ego ka o si ya achụta ya ọ ya abalị na-elekwa anya na ndị ogbulu ogbulu na ndị na-emebili anyị aha akarịziri na mba niile ebe ọbụla ejere ọ na-abịa aha anyị agara adụ na ya mgbe a na-akpọ ndị ọjọọ ọbara ezi nwụwa ọbara akpaghara afọ anyị ezi ọ ga-abala anyị ikenga na-echekwa onye ọbụla chekwaba ike oge onye ọbụla dịkwa ike na onye ikenga adịrị ike ala omelie ọ ga-abala anyị n'eke bala anyị n'oye bala anyị n'afọ bala anyị na nkwọ bala anyị ebe anyị si bịa ụwa bala anyị n'ikwu nne bala anyị n'ikwu nna bala anyị n'ikwu nne nne anyị ga-awa ọgịlịga o nwere ive a na-akpọ ịwa ọgịlịga n'ọjị ka anyị na-aga ya anyị na-aghọta ọgịlịga n'ọjị na-asị na anyị ga-awa ọgịlịga ga-ada ọgịlịga ga-elu ụlọ ọgịlịga eji gaa jụọ ese sị ọ dụ onye dụ onye ma mmụọ dụ onye ma alụsị ịga nke m dị iche bụ ajọ ava anyị ga-akacha ibe anyị agba anyị agara aka anyị eweleghị maba atụ ọ bụrụ ajọ ive ee? ọ mmadụ ka eji ama atụ ọ mmadụ na-ebute ike n'obodo nakwa m alila na nna mmadụ ọ ya abala anyị anyị ga-abụcha odogwu odogwu odogwu na-adị na nwoke na-adị na nwaanyị odogwu na-adị na nwoke dị na nwaanyị bụrụ ọsọ nwoke na-akpata ego nwaanyị na-akpatakwa ee onye anyị nọ n'obu ewu ọgọchukwu mụọ ya awalịghị ezi ọ ya bakwa ihe akpatakwu nwoke na-akpata nwaanyị a na-akpata na ọ dụrọ njọ udo bụ ga-adụ onye mmụọ na-achụ ya chụdebe onye ji ụgwọ mmụọ kwụọla ya ive niile ka anyị nara ayọ n'ọjị nwa anyị na-agọ ee ọnwa anaba elughere ya karịa anya ka ụka mana ọ gara abụ nke anyị ga-agba isi awọ ka nka ee ndị lugolo ịnụ di ọ ya anụ di ndị o lugolo ịnụ nwaanyị ọ ga-anụ nwaanyị ndị ga-anụ nke abụọ oo ndị ga-anụ nke ịtọ ihe ọma mewe silebe abịa ndị na-ele moto a ga na-ego moto a ga na-agba na a ga na-alụ ụlọ onye si na ọ gara anọ ndụ be anyị ka anyị mere ibe ibe odogwu a ga-awa anyị a ga-adọgbu ya na ọ ga-eji ana wee zere mmiri anyị ga-emechi ele onye bụ ibe ibe ọwụ odogwu anyị ga-emecha abụcha odogwu odogwu odogwu eji ama atụ na ego dụ m n'anya akabara m printi gbe mana anyị ga-abụcha odogwu n'ọjị ka anyị na-ayọ ndị ana ndị enu ndị ikuku ndị mmiri akata isi ebuo dede eme na nke nke ọbịa mmụọ na-emele anyị ive butere anyị ego a ga-eli ọ bụ nke jụrụ oyi achakwa nke anyị ga-eriche gbawa ọsọ ndụ a ndụ a na ndụ a biko ego kwụ- ego jụrụ oyi ka anyị na-ayọ gị ego kwụ ọtọ ego chukwu anyị ayọcha anyị ayọọ n'isi ndị na-ayọ nwa onye ọbụla na ibe na-achọ nwa onye ọbụla nwa ihe ọbụla na-akpa onye ọbụla n'ọjị a ka anyị na-agọgbu ya na-asị na ọ ga-abalị onye ọbụla ive onye na-ayọ chi ya ọ ga-emelie ma chi anyị dụ n'izu na onye chi adụrọ n'izu ala omelie ive niile ma ndụ anyị chetere ka anyị echetere na ka okwu ọra a na-agwụrụ agwụ ee ka okwu ụra a na-agwụrụ agwụ nke anyị chetara ma anyị echetara anyị ayọ n'elu yọọ n'ana yọọ n'aba ndị elu yọọ n'aba ndị ana yọọ n'aba ndị mmiri ibe niile anyị yọrọ ibe niile anyị gọrọ n'ọjị mebudala anyị ya n'aba chukwu na ndị ana na ndị egede ege ise ọmụ nwa kụnụbụ daalụkwanụ Ee, Nwandiala. Mr. Black.
Nwandiala. Ehe. Daalụ rinne. so ka m gbawazie nụ ka m gbawazie nụ ọjị ee koko mme ah are you stressing me gịnị dị waa ọjị anyị gbalị anọ ọjị anyị gbalị anọ abịa naanọ ụbọchị naanọ igbo ji dị ebube anyị adịnụ
ise tụfukwela ọjị were wee n'ọnụ